CAN côte d'ivoire 2023 an bɛ don o le kɔnɔna na kibaruya minnu bɛ nin waati na an ka équipe nationale kunda an bɛ don kibaruya lamɛnnaw ma nin waati na staff technique olu kɔni donna internat na bura a bɛ tile damadɔ bɔ ɔ balontanna yɛrɛ fɛnɛ bura bi kalo tile mugan ni wolonfila internat kan ka don officiellement a bɛ dayɛlɛ ɔ ntolacɛyɔrɔ yɛrɛ nani daminɛ déjà nka an ye kibaruya minnu sɔrɔ ka bɔ équipe yɛrɛ nagakɔrɔla na o ye k'a daminɛ bi la ka taa bila kalo tile fɔlɔ la lundi don balontanna maa mugan o na sɔrɔ bolokɔrɔ ɔ nka nin kɔni waati na joueur maa bi duuru ni saba o lisi min kɛra eric sékou chelle degeli karamɔgɔ a ye maa bi saba ni fila ta o la olu bɛna don internat la ɔ maa bi duuru ni bi saba ni fila in na celu kɔlɔsiba maa duuru o b'a la an ye kibaruya minnu sɔrɔ soden mɔgɔ saba kan ka ye jɛkulu in na ɔ duratira dɔw b'a la ka na an ye dɔ yɛrɛ fana dɔn déjà minnu kan ka bɔ lisi la fɛn min el bilal touré a bɛ balon tan atalanta la itali ale blesséra a tɛna se ka récupérer an ye kibaruya minnu sɔrɔ n'a ma ye lisi la o tɛna kɛ dabalibanko ye kalifa kulibali a fɛnɛ bura nin waati na a garisɛgɛ ka dɔgɔn ka kɛ nin maa bi saba ni fila cɛ la kapitɛni yɛrɛ n'o ye amari tarawele ale tun bɛ yan nka a kan ka voyage su in na ka taa espagne jamana kan u kan ka jouer le premier a bɛ bɔ bijon a bɛ taa espagne real sociedad championnat b'u bolo kalo tile fɔlɔ kalo tile saba plutôt non kalo tile fɔlɔ Amari kan ka segin ka na Bamako le 3 janvier a bɛna bɛn ni match amical ye n'o ye Mali Guinée Bissau o bila bɛ ka kalo tile eh, wɔɔrɔ ale nata makɔnɔ en tout cas nin kibaruya de bɛ pour le moment eh, degeli karamɔgɔ a ye eh, mɔgɔ minnu ta bi saba ani fila ɔ bi don wa sini don an t'o dɔn fɔlɔ a kan ka fɛn min lajɛrɛ fɛnɛ kɛ ka lisi di mɔgɔw ma mɔgɔ dɔ b'a la k'o makɔnɔ en tout cas an b'a bisigi u man kan ka don internat la ka sɔrɔ u ma nin lisi communiquer mhm. ka conférence presse organiser k'a fɔ n ye nin mɔgɔ bi saba ni fila ta ka bɔ bi duuru ni saba in cɛla ka da nin ni nin nin kan i ni journalistew bɛ falenfalenni kɛ laadalakow don ɔ baro bɛ k'o kan ka sɔrɔ ka internat don en tout cas nin ko nin a bɛ nin position na bi wula na c'est officiel internat dayɛlɛla mali balontanna minnu bɛ yan an bolokɔrɔ

an b'a la waati kun kɛra an kun famana ka qualifier i n'a fɔ 94 kɔfɛ ni 2002 tɛ mali tun ma garisɛgɛ sɔrɔ ka taa CAN kɛnɛ kan o b'a yira k'a fɔ édition caman tɛmɛna o kan mais ka damina 2002 fana na ka na bila bi la CAN bɛrɛ ma fɔ mali kɔ 2006 o de fɔra an kɔ sinon ka damina 2002 ka na bila fo an filɛ nin min na nin ye mali b'a la ka bɛɛ participer u ko l'appétit vient en mangeant ɔ an kɔni caman participer bura an fana kan ka lajɛ ten sa ka ka ka don ko dɔ fana na o tɛ ayiwa an kɔni b'a fɔ mɔgɔ na bura ko siga b'a bɛɛ la le mali n'est pas favori ayi an tɛ favori cɛ ayi an tɛ favori cɛ o ka fɔ mɔgɔ ɲɛna mɔgɔ kana bila kun la ko ko furasuru de ko an bɛ kupu ta an ye outsiderw ye mali ko outsider gros outsider mali gros outsider ye o t'a yira ko anw tɛ kupu in sɔrɔ dɛ balontan na un plus un égale deux o t'a la science fɛnɛ tɛ ayiwa donc mm-hmm. mali kɔni tɛ favori ye k'o fɔ ka mɔgɔw préparer psychologiquement a bɛ se ka k'an bɛ taa kupu in ta ka na n'a ye mais bi bi in na n'i k'i ka favori ta sur papier sur le terrain bi bi in na sisan sisan sisan mali tɛna kɛ jamana mugan ni naani bɛ kɛnɛ kan mali tɛ favori ye an k'o fɛnɛ fɔ mɔgɔw ɲɛna dɛ ayiwa an bɛ to kunnafoniw tɛmɛ o bɛ kɛ